n'aha nna ezi chukwu anyị na-ekele gị n'ụbọchị nke taa ọ gịnwa kere egbe kee ugo kee udele wee nye ha nku wee sị ha febe ọ gịnwa kere eke kee orie kee afọ kee nkwọ wee sị ndị igbo zụba afịa anyị wee na-azụ afịa na-azụta ya ọfụma ọ gịnwa kere ikuku na anyanwụ na-acha n'ụbọchị nke taa anyị na-eri ji na Wales anyị wee na-ekele gị na ogologo ndụ nke ị nyere anyị i wee kee ji wee kee mma mana onye ị wanyere ọ yanwa ya-eri a wee na-akpọku gị n'ụbọchị nke taa ka ị bịa nọnyere anyị a wee na-asị na mmiri ama nzo anwụ ya-achakata a wee mesị ihe anyị na-eme nri ọbụla anyị na-eri anyị eri n'ụbọchị taa ma mmanya anyị ya-aṅụ n'ụbọchị taa anyị na-arafe ha n'ọba aka nsọ gị sị gị bịa gọzie ihe ọbụla ọzọ anyị ya-eme

ee ya ga-eme oge ya now ya ru- ya ruo now a ga-akpọte nna anyị ukwu ọga chikele ka ọ bịa meere anyị ịwa ọjị mmeme ọjị then e mezie nke ahụ na na-abazie biko ụmụaka biko na ọmụmụ edition of the kids biko achọ m ka ụmụaka pụtago na bouncing castle for now biko anyị abago na mgbe anyị abago n'ihe omenala anyị abago ihe maka ji bịa biko mkpọtụ a ga-akwụsịrị for now biko onye dị in charge I don't know who is in charge of them please they should just give a pause to it for now thank you
nwanne onwere onye ọkụ nọ n'ife ala ndị Igbo mma mma nụ o. ndị nwe ndị nwe obodo ndị Wales otu nnọkọ ndị Wales So this is my duty. ka a na-akpọ Ee, mana ọkụ na-acha n'ife Igbo anụ Community n'ogene Wales.
ezinụlọ dị ha ife. wetala Ọ ọjị bụ o. ihe ka ife onye ọla ọ bụ eh, noise kwara silence. n'ala igbo ọjị bụ ihe eji anabata Light. onye ọbịa Mana ọ dịrọ on now. ọjị bụ ihe ịhụnanya ọjị bụ ihe njikọta ana m akpọku ụmụnne anyị ndị imo ndị abia ndị Enugu steeti na ndị Igbo niile ma ndị nọ na Wales ma ndị si esi bịa ka anyị gọọ ọjị ka Chineke gọziere anyị ọjị a n'ala Igbo ọjị anaghị anụ oyibo n'ala Igbo ọjị bụ eze ihe ndị Igbo ji mee ọjị a bụrụ eze bụ ile anya n'ọjị a ụfọdụ nwere aka abụọ nke a nwere aka abụọ nke a nwere aka atọ o nwere ndị nwere aka anọ nwee ndị nwere aka ise ha niile nọkọtara ofu ebe ha enweghị ihe ịkpa oke n'etiti ha ya ka ndị Igbo ji were ọjị mere eze n'ihi na ọ naghị akpa oke ọjị na nwanne ya anaghị akpa oke so anyị ga-ejiri ọjị a nyefee n'aka Chukwu Okike bụ onye kere ọjị n'ala Igbo anyị na-agọ ọjị anyị anaghị asị amen anyị na-asị ise e kwuo ihe ị chọrọ e kwuo ihe bara gị n'obi ị ga-asị ise
dịka ọ dị na mbụ
Chineke onye anyị na-akpọ Chukwu Okike ọ gị kere ọjị anyị na-akpọku n'ehihie a ma n'oge mgbede a ka ị biko bịa gọziere anyị ọjị nke ndị Igbo Community Wales wepụtara iji nabata mmadụ niile Chukwu Okike ọ gị kere nwoke kee nwaanyị anyị na-asị ndụ nwoke ndụ nwaanyị ọ gị kere anụ ufe kee ala kee osimiri kee azụ kee ihe niile nọ n'ime osimiri anyị sị ndụ mmiri ndụ azụ ọ gị nyere ọjị ya na ụmụnne ya ebiri n'otu o nweghị ihe ịkpa oke nọ n'ime ha anyị na-asị dịka ọjị na ụmụnne ya nọ n'otu biko mee ka anyị niile nọ n'otu ise anyị na-akpọku Chukwu Okike gọzie ala Igbo gọzie ala Wales ka anyị bi n'ime ya gọzie ala UK ise gọzie nwanne na nwanne ise jikọta anyị n'ọnụ ise ekwela ihe ịkpa oke n'etiti anyị ka ọ dịrị anyị otu a anyị na-arịọ n'aha onye nwe anyị bụ Chukwu okike anyị ise Ise. ise ndewonụ o ndewo Ndewo.
ya gazie ya gazie Ee, o nwere onye chiri echichi nọ n'etiti anyị ndị echi ka nkụ biko ndị e chiri echichi bịanụ ndị chief bịanụ bikonụ anyị nwere ogwu nwaọfọ ndị e chiri echichi bịanụ biko bịa werenụ ọjị bịanụ were ọjị
ndị echi ndị echi e chiri echichi bịanụ
Ọ mụa bụ Ọchịlọzụọ abụ m onye Afikpo Ebonyi steeti ka ọfọ soro ibe ya- ibe ya rere
Ndewo.
Ali Ozuitem. Ọ maka ugwu Ozuitem.

biko otu okorobịa sị na achọrọ m otu okorobịa ka ọ bịa nyere anyị aka wa ọjị a o nwere onye tozuru oke kpọrọ onwe ya okorobịa biko bịa ụjọ atụla anyị o nwere onye tozuru oke nọ n'etiti anyị okorobịa nwere ezinụlọ bịa wara anyị ọjị a o nwere onye anyị ga-ahụ n'etiti unu otu okorobịa bịa wara anyị ọjị mgbe anyị na-eche